ndị be anyị ndewo nụ unu maara onye na-ekwu okwu aha m bụ Prince Gideon Dimobi Efuna ihe m ji eme onyonyo a bụ maka asụsụ Igbo i lee anya n'ime obodo taa ị ga-ahụ na asụsụ Igbo bụzi nke na-anyụ ka ọkụ ndị Igbo anaghị ejizi ihe ha nwere were akpọrọ ihe onye ọbụla oyibo bụ nke ka ya mma n'ọnụ abụghịzi asụsụ Igbo Asụsụ Igbo bụ nke jupụtara na amamihe nke ukwuu nke bụ na a na-ekwu okwu a na-etibanye ilu n'ime ya mana ụbọchị taa na ha mmadụ olekwanụ na-atụje ilu ị na-ekwu okwu na-etinye ilu dịsị aṅaa na-etiga akpaala okwu na-etiga ụfọdụ atụmatụ okwu dịsị iche iche ị ga-ahụ na okwu gị bụ okwu ga na-atọ ndị mmadụ ụtọ asụsụ ka eji ga ama agbụrụ onye si ị ga-ahụ ndị mmadụ ga na-asụ asụsụ ị gaa ebe ahụ sụọ igbo ndị nọ ebe ahụ mara na agbụrụ i si ha ga-asị ee onye a bụ onye igbo onye a si ala igbo wee bịa esikwa na nri mmadụ na-eri eri were amakwa a na-esikwa na omume na akparamagwa dịsị iche iche were ama obodo onye si ọ ya ka m ji wee sị ka anyị nwee ihe onyonyo a iji wee gosi ndị mmadụ na asụsụ Igbo anwụghịkwa anwụ na ọ ka na-adị ndụ aga n'ihu ndị Igbo bụ ndị a maara ama bụ ndị jisiri asụsụ ha ike tupu ndị bekee abịa n'ala Igbo ọbịbịa ndị bekee bịara n'ala Igbo nyekwara aka iji hụ na asụsụ Igbo bụkwa nke edeturu edetu n'akwụkwọ maka n'oge mbụ anaghị edetu asụsụ Igbo edetu mana ọbịbịa ndị bekee nyere aka iji wee hụ na asụsụ Igbo bụ nke edeturu n'akwụkwọ ọ ga-abụ ị na-asụ ị marakwa ka esi ede marakwa ka esi agụpụta ya n'ọnụ mana ọbịbịa ndị bekee meziri ka asụsụ bekee gbarazie ala n'ala Igbo nke mere na ọ naghịzi apụ ndị mmadụ apụ n'ọnụ ugbu a ka anyị lee anya mkparịta ụka dị n'etiti mmadụ abụọ ka ị hụ ma asụsụ Igbo ọ na-ala ala ka ọ ka dịkwa ka ọ dị na mbụ

ị hụna ya ọ bụ ihe a ka m ji asị na asụsụ Igbo na-anyụzi ka ọkụ nwanne biko tinye aka ị ma a napụ mmadụ ihe o ji ama mma mara na mma ya arụọla anyị agaghị ekwe ka mma anyị rụọ ọ bụrụ n'ezie na asụsụ na-ezipụta omenala ndị asụsụ bekee na asụsụ Igbo agwagharịrị ọnụ kedụzi ndị nwe nke ahụ ọ bụ ndị Igbo ka a ga-akpọ ndị nwe nke ahụ ka ọ bụ ndị bekee onye ọbụla pụta n'igwe ka anyị bọnyere asụsụ Igbo aja n'ukwu maka na ọ daruo ala hei ihere ga-abụkwa nke anyị o ihere ga-abụ nke mụ na gị onye ọbụla jidesiri asụsụ bekee ike ma agadi ma okorobịa ma nwatakịrị ọ bụ eziokwu na e jidesiri ike na ọ dịkwa mma mana ị gaghị ahapụzini asụsụ nke gị jidezie asụsụ bekee mba i jidekwa bekee nke ejidekwa igbo ka ihe na-aga ọ daa n'ịsụ igbo ị sụọ igbo ọ dakwa n'ịsụ asụsụ bekee ị sụkwa asụsụ bekee ihe were na-aga n'anya ya Ndị Igbo bụ ndị a maara nke ọma na ndị na-anabata ndị ọbịa n'obodo ha. Ha na-agbakwa mbọ ịhụ na ha mụtakwara ihe n'aka onye ahụ nke ha nabatara, onye ọbịa nke bịara na be ha. Ọ bụ ya mere ha ji wee mụta asụsụ Bekee. Asụsụ Bekee wee narazie ha asụsụ Igbo wee birie wee gbuo. Biko nwanne, ị bụrụ onye Igbo, na-asụ Igbo maka Igbo amakakwanụ. Igbo legodi ka m si asụ Igbo na ya na-aga m n'ọnụ zarịm zarịm zarịm. Heo! Igbo atọkwanye ya n'ụtọ nwanne gbabanụ mbọ gbaa mbọ ọ bụgodị na amụọ gị n'ala Igbo gbaa mbọ ka ị na-amụtakwanụ Igbo na ọ ga-abara gị uru ị nụna ọ bụrụ na taa bụ mbụ ị na-ahụ ka anyị na-eme ihe ndị a biko nọgidesi ike na ị ga na-amụtakwa ọtụtụ ihe n'ọnụ anyị ihe a abụrọ mbụ anyị nọ ọtụtụ ihe onyonyo anyị nọ na YouTube ị nwere ike gaa na YouTube ị ga-ahụ ọtụtụ ihe onyonyo anyị n'ebe ahụ anyị na-akụzi ihe banyere ewumewu ofufe omenala na asụsụ Igbo ị ghọtala ya bụ udo dịrị onye ọbụla jisi ike sụma Igbo mụtakwa ka esi asụ mụta ka esi agụ mụtakwa ka esi edetu ya akwụkwọ ngwa ndewo maka ịnọnyere anyị